kelekwe m ụnụ udo dịrị onye ọra bụ onye igbo udo dịrị onye ukwu dịrị onye nta ebe ọ nọ na-ege m ntị asị m udo dịrị gị o nke onye chiri ya zere ya dịrị onye mma- onye ukwu mma ya dịrị onye nta mma igbo nwe mara e nwere ihe m chọrọ ka m kọwa n'ụbọchị taa ihe gbasara ịchụ àjà ịchụ àjà ọ na-abịa ekwute okwu ịchụ àjà ndị mmadụ na-agba ọkachasị ndị ụka ehe but ha atọ nọ to sacrifice a sacrifice to god ha anabata ya mara na ihe a. mana achọrọ m ịkọwa ya ka obere onye ọ na-ebiri na ntị ka onye chọrọ ịma ihe mara ihe Mhm. onye makwa na ama manakwa ntị igwe nna nke ọma bụ so enwe ụzọ naabọ na gboo gboo ndị igbo si achụ aja ọzọkwa bụ na aja ahụ dị oke mkpa kpatara ndị igbo ji na-achụ ya ụzọ naabọ ahụ na ndị igbo na-achụrụ mmụọ aja izizi ofu abụọ ha na-achụkwara mmadụ aja m ga-akọwasị ya nke ịchụrụ mmụọ aja dị o rike erika m kọwa ya taa ọ gaghị ebi ebi karịa ma m ga na-akọwa ya na-eme vidio dị iche na-eme vidio n'ofu n'ofu na-akọwa ya mana ịchụrụ mmụọ aja erika mana ka m gbubiri ya egbubiri mmụọ ka mmụọ ka mmadụ chukwu na onwe ya bụ mmụọ ihe ọwụna anyị na-eme na-apụta ihe tupu ya pụta ihe o mego na mmụọ Mhm. ya mere tupu ngịwa na onwe bụ mmadụ ihe adị ka o kwesịrị isi ka ọ dị ị ga-achụlịrị ya aja n'otu ụzọ makwa n'ụzọ ọzọ ọkwa ịchụrụ ịchụrụ mmụọ aja ma ịchụ chukwu aja bụ ihe ọ na-abụ apụtaji ndị ụka pụta ha sịrị na sacrifice to God ya iweta offering ihe ngị nye ha na chọọchị ha agwa gị ha were ha were mee ihe dị ha mma ị na-aghọta ha sị inyegwo chukwu hmm. elu wụ mmụọ ka ọ bụ ala bụ mmụọ ka ọ bụ mmiri nwere mmụọ nọ n'ime osisi nwere mmụọ nọ n'ime ikuku bụ mmụọ anyanwụ anyanwụ ihe niile awụcha mmụọ ka ha nwere mmụọ nọcha ha n'ime mana ọ ihe m ga-abịa kọwa na so mmụọ niile a nwere ka esi achụrụ ha dịka m si kọwa mmụọ asaa igbo na-eme ee eh, agwụ ngwu ngene ojukwu ee eh, njọkụ elu ala mmụọ ọzọ ndị igbo mmụọ ọzọ na-achịkwa ụwa ndị igbo na-emekwa e nwekwa eke orie afọ nkwọ e nwekwa ndị mmụọ ọzọ dịkwa iche iche mana mmụọ niile a nwere ka esi achụgasịrị ha aja ma mmụọ onye lọọrọ mmadụ ụwa ihe niile a bụ mmụọ dịka ndị igbo na-ada eme aja a na-achụrụ onye lọọrọ mmadụ ụwa ihe e ji achụ onye lọrọ ụwa aja ka o nwee ike kwụnyere gị ọfụma enwe dịka onye ka m ji sị na ọ dị mkpa nke onye igbo ịmata onye lọrọ ụwa maka e nwere ihe a na-emegasị onye lọrọ ụwa maka na onye a wụ chi gị onye ahụ lọrọ ụwa wụ chi gị na ọ gaa n'ụzọ ihe ike mee onye ahụ tupu mmadụ emee gị ihe ọjọọ ọbụla tupu mmadụ emegide gị ọ ga-ebu ụzọ megidegoro chi gị ọ ga-ebu ụzọ chụọrọ chi gị aja ya na chi gị na-amata aja ahụ chi gị ahụ anọgha emezi onye ahụ ihe otu a ka ọ dị mana nyere otu a ga-abịa na mmezu ma ya na gịnwa n'onwe gị amaghị chi gị ahụ makwa na chi gị ahụ e nwee otu ọ dị na mmadụ mgbe ụfọdụ ka ọ dị na chi otu ọ dị e nwere ndị mmadụ ndị dị isi ike e nwere ndị mmadụ ndị dị anya ukwu e nwere ndị mmadụ ndị hụrụ ọtụtụ ihe n'anya otu a ka ọ dịkwa na chi lụọrọ mmadụ ụwa e nwere ndị na chi lụọrọ ha ụwa wụ chi obi obi ebere ọtụ ihe na-eme na-eme na-eme na-eme makwa na ya nọchie ndị ọ dịkwara onye a mma e nwekwa chi chi ndị bụ na ya na ị na-eme ka o kwesịrị ha nọgara gị ha ha blọkụ ha nọchiere gị n'ụzọ ma ọ mekwe na ihe na-ara gị ahụ ya mere chi dị n'iche iche ya mere ndị Igbo ji ekwu okwu sị na ofu nne na-amụ mana ofu chi adịghị eke so chi a na-abụ mmụọ ka ọ bụ chukwu dị iche chukwu nwekwara aja nke ya ị na-aghọta mana chi chi ahụ lụọrọ ụwa ị kwesịrị ịna-achụrụ ya aja chukwu aja nke ya dịkwa mana ka m kọwaa aja nke chi ahụ nke lụọrọ gị ụwa ya wụ na ị na-emeta ya ọfụma ya na-anọnyere gị tupu mmadụ eme gị arụ ọ ga-ebu ụzọ natagodi ikikere chi gị a ga-ebu ụzọ kwado ya ọ ya bụ ihe niile ị hụrụ ndị ụfọdụ ndị ọdị ndị ụnụ na-akpọ occultic na-eme mgbe ụfọdụ a sị gị ha na-eme nka ha na-eme nke ọzọ ụmụ ihe ndị a ka ha na-eme eh, otu a nọ na onye lụrụ m na eme mgbe ọ ga-eru na egbuoro ya ọkụkọ wụọrọ ya mere ya ọtụtụ ihe dị iche iche ọ na-akwụnyere m ọ kwa ya bụ na a sị gị na ndị ọdịnala na-agwọ ọgwụ makwa ndị Igbo na-agwọ ọgwụ a sị gị na ee ndị a na-agwọ ji aha ala nka nka nka nka ọzọ ụkwa ọzọ dịkwa na ihe dịka ibe ya mmụọ ọzọ ndị Igbo na-achụ a na-achụkwara mmadụ aja ị gara n'obodo obodo a niile nọ n'elu ị ga-ahụ na sọsọ ndị Igbo adịghị eji ike arịọ arịrịọ maka na gboo gboo gboo gboo ndị Igbo na-enyere onwe ha aka before tupu gị ịhụ onye Igbo na-arịa arịrịọ ọ rara ahụ ma nwoke ma nwaanyị ihe ọnọdụ ọ sọkọrọ onye Igbo ya nọrọ tupu ya arịa arịrịọ ọ ga-ara ahụ ọ sọrọ ya ka udo nka ya tupu ya pụta rịa arịrịọ ọ na-ara ahụ ọ ndị be abịaji na-amụtazi ya amụta mana na gboo gboo ọ dịbaghị otu a maka na anyị na-enyere onwe anyị aka enweghị ihe dị na mkpa inyere onwe aka ụfọdụ ime ụnụ na-agba bọị taa bụ na ụfọdụ ime ụnụ nọ n'obodo dị iche iche na ọ wụ na ofu onye ofu onye igbo buru ụzọ pụọ hụ na obodo a dị mma lọ bịa kpọta ụmụnne ya ma ndị gara obodo oyibo ma ndị n'obodo dị iche iche so ndị igbo na-enyere onwe ha aka a hụ onye mara akwụkwọ n'obodo mgbe a ọha igbo atụ ego azụ onye onye a gaa ga mụọ akwụkwọ ọ lọ bara obodo uru bata bara onwe uru bara ndị obodo bara ndị mmadụ uru so e nwere aja ndị igbo na-achụ mere ndị arịrịọ jiha nọọ n'ala igbo ihe a na-ahụ na ndị igbo ihe a na-ahụ na ndị igbo na-enyere onwe ha aka rie nne okwu ndị igbo mgbe ahụ na igwe bụ ike na onye na ụmụnna jido zuo aka ilo na-asị ala ihe wụ okwu ndị igbo na ọ nụrụ ube nwanne agbana ọsọ ihe wụ okwu ndị igbo mgbe a kpatara ndị igbo ji enyere ha aka and e nwekwara usoro usoro mmadụ si achụrụ mmadụ ibe ya aja ọ ya ihe ọ na-ahụ abịa n'obodo asị gị na onye ji ego gbuoro obodo ehi na o nyere ụmụnna ehi ndị ụka bịazie na na-asị gị na onye nọ n'ogboni onye nọ na secret cult na ọ na-anara ndị mmadụ akara aka ha onye ji ego na-emewe ọfụma ele akara aka ọ ga-abịa nara ndị ụmụ ndị ụmụ nwaanyị ndị na-ere ndị na-ere ndị na-ere ihe mgbata ndị na-ere maimai ndị na-ere akara na ndị na-ere bread ọ ga-anara akara aka ha were gba ọgana ka ọgaranya ndị ụka bịa were gbaghasị ya tii ọ ya bụ ndị a na-ahụ ha ha na-eme ihe mmụọ ha chọpụtara na ọ dị mkpa mmadụ na-achụrụ mmadụ ibe ya aja ihe mere ndị Igbo ji enyere mmadụ ibe ha aka bụ na ị hụ onye ị ka mma gị nyere ya aka maka na onye kakwa gị mma ga-enyekwere gị aka ya na-aga i nye onye ị ka mma aka onye onye ka gị mma nyere gị aka maka na otu ọrụ sọrọ jiri ego enwe onye ka gị na ya na ahịa ka ị na-azụ na ị ga-ahụkwa na ọ kwa ndị ka gị nụ companies bụ ndị na-abịa azụ gị ahịa ndị ka gị so ya na ị na-enyere ndị anụ kara aka ị na-achụ àjà n'aka ndị mmadụ ndị ọzọ ị ka ndị ka uru na-enyere ya aka ọ na-aga ọfụma ị na ọya ọ nọ n'usoro n'usoro otu a ka Chukwu si mee ya ka ọ dị otu a ka ọ dịbara na gboo gboo gboo gboo gboo mana ụka bịazịrị agasị asị ihe niile a ndị chọọchị asị na sow seed na weta tithe na uwu na weta na ha ga-ewerezi ego na ha ga-ewerezi ego a ga-achụdị aja ewetazie the money ha wee na-agba private jet

onye ụka so ka ezi ebe ha na-achụzi aja nwa a na-asị na wetebe ego na ha ga-eji ya na mgbe ụfọdụ ha ga-aga visit gaa hụ ndị nne ha nwụrụ hụ ụmụazị so aja dị mkpa na ndụ onye Igbo ọ sọgodu i ji ego jipụ a ga-enwekwe ndị a ga-enwe ndị ọzọkwa bụ ịchụ aja na adịdị usoro n'usoro enwere nke ị ga-achụrụ onye ụwa na-atụ n'ọnụ nke a nwere ihe ọ na-arụ enwere ị ga-achụrụ onye di ya nwụrụ nke a nwekwa ihe ọ na-arụ enwere nke ị ga-achụrụ onye onye onye nọ n'ọrịa nke a nwere ihe ọ na-arụ iche na mmụọ onye nọ na ụmụazị na na-agali akwụkwọ enwere nke ị ga-achụrụ nke a nwere ihe ọ na-arụ onye nọ na mkpọrọ ị chụọ o nwere ihe ọ na-arụ na iche ọ ya ebe ndị na ebe ị ga-arụ n'ọrụ rụruo ihe mmụọ asị na ị ga-emesara aka na agaghị achọrọ onye ga-ebere otu a gaga so nwoke so gaga chọrọ nwaanyị isi ma ọ chọọ onye ogbi mere ihe dị otu a enwe ihe na na mmụọ mana ọ bụghị ihe niile ka a ga-akọwasị kama ihe mere m ji wee na-arụtụ ya aka ka gịwa na onwe gị nwee ike ga chee echiche ihe m na-enye n'ebe ahụ ihe ndị oyibo na-akpọ key point ka gịwa na onwe gị chee echiche ọ ya mekwa anyị nwa na onwe anyị na-arụ ọrụ kwa ihe a na-akpọ Eziokwu Care Foundation ọ kwa site n'usoro a na ndị na-enwe ike ga emenwuo ya mgbe ụfọdụ ha bịa site n'aka anyị ị na-eso anyị ga-ahụ na ihe anyị na-emegasị ndị dị otu anyị ga-atọchi ha tọchi ha onye agba onye asị na ihe dị otu emena mgbe na-adịghị anya gị ihe dị iche dị so ọ dị mkpa ọ ya mere ndị Igbo gaa na n'obodo a ndị na-arịọ arịrịọ ndị na-arịọ arịrịọ ndị Awụsa ndị yoruba ndị igbo anaghị arịọ arịrịọ maka na ihe adịbara gboo gboo gboo ya mere onye igbo kpata ego ya akpọrọ nwanne ya onye akpọrọ nwanne onye akpọrọ onye onye akpọrọ onye so anyị na-enyekọrịtara onwe anyị aka ha bụgazie na abịaziri ndị ụka bịazie ndị ọjọọ ọdịzie ọdịzie ka iwere mmadụ nye iwere iwere ego nye mmadụ onye agaa kee ego n'arụsị ya ndị nwa chineke bụ onye na-eme ihe mmụọ na-emeru ya n'isi mmadụ agaghị ekenwu ego mụ onye ga-emenwu ya kama na ihe mere ya nọ eji eme mezie ihe ya adaba eji eme ndị mmadụ ya adaba na ngwa na onweghị ngwa na ọ wụ ngwere hapụrụ ukwu osisi aka na-akparazi ngwere ọ ya nsogbu ndị Igbo nwere mana ịchụ aja ọ dị mkpa na ndụ onye Igbo aja chi o aja chi ukwu o ọ ya ma ndị a na-agacha na mmiri achụ kama ọ wụghị ihe niile ka m ga-akọwa ma ndị a na-aga n'ime ọhịa n'osisi ụzọ gbara atọ ihe niile dị iche iche iche iche e nwee ihe ọ na-arụ enwe o dependịrị ihe na-eme gị ma ọkwara ihe na-eme ọ ihe na-aga mana abụọ a m kọwara na nke inyere mmadụ ịchụ aja ịchụrụ na igburu na ị na-eme ka ị na-agba mbọ na ọ na-emete chi ụwa ya mma dị mkpa rinne nke a na mmadụ ọ dị mkpa na gwa onye ukwuchi chi ụwa gị kwesịrị na-emete ya mma ọzọ ọ dịkwa mkpa na ndị ọzọ ndị nọkwa ndị ka mma kwesịrị o kwesịrị ndị ka mma na steeti n'otu ụzọ dị iche iche maka na imere onye ọzọ ị ka mma onye ka mma emere gị otu a ka ụwa dị ọzọ ọkwa chi ụwa ha mere metewe chi ọ chi ụwa ha bụ na emere ihe ọjọọ ọ daba mmadụ mere gị nsị ọ daba mmadụ gara ka o kpọgbuo gị ọ daba mmadụ gara ka o kpọọ gị n'enyo gbuo gị ọ daba ị na-emetere chi ụwa ha chi ụwa ha ị na-emere ya ọfụma ee mmadụ agaghị abara ibinwu ya maka tupu mmadụ emee gị ihe ọjọọ onye a ga-ebururu ụzọ bribe chi gị aha chi ụwa ha ya wụ na chi gị abụ onye akpịrị ọ nara bribe a na ọ gaghị egbuo gị otu a ka ọ dị ihe mmụọ ka m na-akọwara eziokwu chineke ka m na-ekwu na ebe a ihe m ji na ọ bụrụ m kọwa ihe dị na ụmụ ihe ndị a onyonyo a ga-eri oge mana achọọ m ka o rie oge ka ndị mmadụ nwee ike na-ele ya mana ihe m ji na-eme ihe a ka ị gaa chie echiche ka anyị bụ ndị Igbo chie echiche maka na ihe mebigo n'ala Igbo ka anyị lọghachitenụ ka ọ dịkwara anyị na mma ọzọ maka na odogwu ka anyị ka anyị bụrụ odogwu ya bụ ị na-aghọta ndị Igbo so m ga-akwụsị ebe a Igbo mmadụ udo dịrị ụnụ ee nke onye chiri ya zere ndụ mmiri ndụ azụ onye ihe ọma mere ya mere ibe ya ee oziọma m na-ezi na-ekesara ihe onyonyo a otu ndị igbo si ezi ozi onye nụ ya kọrọ ibe ya nwa mụta nwa nwa mụta ibe ya ọ dịrị na-aga ya mere ihe m na-ekwu kọrọ ya onye ọzọ ee gwa ha batanụ soonu soonu mee ihe a na-eme soonu chọpụta ihe a na-eme ya na ihe m na-ekwu na-agbagharị anya jụọ ajụjụ ọfụma ebe ọzọ dị iche iche ị ga-aghọta ihe m na-ekwu ya ma udo dịrị onye igbo bụ onye chi ya sịrị udo dịrị onye udo dịrị ndị igbo nọ n'ihu na ndị igbo dịrị n'azụ ndị igbo nọ n'elu ndị igbo nọ n'ala ndị igbo nọ na mba mba ndị ọra dị iche iche bụ udo dịrị ụnụ ya dị ụnụ na mma ngụ ụnụ ji eko ya akwana eze chukwu oke abịama na chi ụnụ gbaara ụnụ mgba gbaara ụnụ mgba ka ọ na-adịrị ụnụ na mma na eze chukwu oke abịama na chi nke ka m na-ekwu okwu a so na ọ ga-adịrị anyị na mma ise ise ise ụmụ chineke daalụ